nke onye ji ego onye agọna ya onye bụ eze na eze ji eri ya ofu aka lụta mmanụ na o ji ezugbe na ọha ọnụ ma bụrụ eziokwu nwa naịta dịka echi na echi anaghị agwụ agwụ ọjọ nke o ji eme anyị bụ igbo na ọja anarịla azụ ọkwa eche anyị na-eche ata ṅụkwa ya mmiri na anyị bụ igbo adị igbo ata ajọ ọkwa n'eziokwu hei

ọkụ o mere nwa na ya dịka echi na echi anaghị agwụ agwụ ọjọ nke o ji eme anyị bụ igbo na ọja anarịla azụ Ọyọ. ọkwa eche anyị na-eche ata ṅụkwa ya mmiri na anyị bụ igbo adị igbo ata ajọ ọkwa n'eziokwu Kwuo okwu. hei

onowu onowu anyị abịa Em, ọ na-abụ onye bịa be anyị particularly ndị a isi ba na-acha mmee mmee anyị anyị anyị na-erespect ba so much by

ịma na nọ n'ala atụsị arụ na ọ na-ezu nke bụ eziokwu na ya mara na ndị nnukwu mmadụ kpere etu anyị esi ala ọ ya dị ya ee n'ọnụ oyibo monetization

etu i si wee du fa wee lute ebe a anyị na-ekwu na mbe fa ga-ana ụkwụ fa ji lute ebe a nke ba eji wee naa ka amakarị n'afa jizọs kraịst onye nwe anyị anyị wee na-asị chineke nna biko ọ gị ma onye ga-eke ma onye ga-eke amarọ uche gị ka a ga-eme a ma eme uche mmadụ ife anyị bịa taata anyị na-ama akwụkwọ na ọ bụ efu ụnụ fụga isi ọnọdụ si ụmụnne anyị bịakwutere anyị bụ ndị ala emesizie ka anyị malụ ife a bịa mana anyị ma na ife a bịa ga-abụ ife ọma a wee na-asị onye ọbụla na-aba ya obi aka na anya biri ndụ anyị ga-adị n'ofu n'ofu chineke nna biko goziela ya ji anyị taa ka ọ zaa na mkpụrụ obi

amaghị ebe ọ na ana m akwa ibe bịara na-ekwu ka chineke gọziere anyị ọjị taa ka ọdụ mmasị na-ekwu maka na ọ bụ ndị be anyị sị otu ahụ na-aba nkụrịkọta nkụrịkọta onye kpọtara nwanne ya o nwere nwa anyị nwoke nne na nna ya ziri ozi wee gwa ya ụzọ ha ya esi ka o je wetakwara ya oke ọjị na-apụnụ ọ chọrọ ya bịaba ọ hapụ ụzọ a gwara ya sobe ụzọ ọma batagide ọ bụrụ n'ebe a ka ọ sị na ụzọ ọma dị a sị ya makwa ya ọfụma sị na afa oyibo ya bụ doris o dulu nne ya dulu nna ya dulu ikwu na ibe sisi dutie ka anyị bịa ka anyị yọọ unu ka unu duo ya ka ọ bịa be anyị ka ọ mụọ ụmụ ka ọ mụọ nwoke ka ọ mụọ nwaanyị ana isi nụrụ n'ụdị ya ya ọ nni ọma nni ọma unu siri unu anyị eriwu a bịa be anyị unu rie ya unu agbala ọsọ bụwa nkwọ ndị abịa abịa n'ọkụ ya nnọọnụ so a bịara ịna unu ife ọma unu nwere unu anyị erinwu nke anyị eriri ka ya nka ee anyị na unu awụrụ ikwu na ibe bụrụ enyi na ọgọ ee

ichie atụ ife a kwukwazi ya ọzọ kịta akpọ ego ya bụ ụzọ unu kwụzi anyị fọnụ bịa nchi atụ ejikwa ọsọ m gwuzie unu aka ọnụ ka onye ụzọ na-emeghe egwe ụzọ emeghe ya anyị kwuru na mbụ sị na ife ọma unu nwere na be unu unu sichasịrị ọ bụ ụsọ mma ma nnu ma ose ma mmanụ ọ dị ọ dị ya unu anyị e-taste ya bụ oriri unu sie na chukwu mere ọ bụrụ anyị ka unu siri nye ezigbo afa ọ bụrụ ụzọ ọma nya ka anyị chọbịa bụnụ ụzọ ọma bụ taa nna ya o nwere ife okwu bụ mbụ si na ọsịta ọsịrị sigharị ya unu du ya anya bụ ife unu afụ na onwe ọsịta ọsịrị asịrị hụ na ya n'ụzọ a ga-etegide kolota teruo n'ime ebe a maka na onye na-abịa be unu bụ gịnị o ji kolota eme gịnị chukwu nye aka ọ bụrụ na mgbe anyị bịaba be unu mgbe ife ọfụrụ batakwara Alọ niile na-enwe aṅụrị anyị sị na Ụmụoji esorokwa nwee nya bụ aṅụrị anyị wee sị ka okwu dị nkenke nke ka ka o wee baara anyị maka na eh, ife anyị eri eyi kakwanụ Em, eh, so biko meghee na anyị ụzọ na anyị abata nyenụ anyị Doris ka anyị naba ikwuka onugbu na-atọ ọ dị ka eh, akpacha anya kpọrọ gị bịara ije mana ife ha sị ka m zie gị bụ na na ife tinyere ose na nnu tọrọ ụtọ rinne ebe a and incidentally fa dị ise na-aza Doris ụzọ dị mma adịkwa ya ụzọ ọma ị chọrọ ka anyị kpọta Doris niile dị ebe a ka ọ- ka anyị maa nke ọ bụ nwa na nke taa tinyere ụzọ ọma mana ọ bụghị ya

ma agbanyere gị moto ọ ya abịa na gị nata aka Ekenekwa m unu. Em, ọ, ọtọ ihe m ji kwụrụ ọsọ na na-agba afọ ife kwụ ọtọ akwụkwara ọtọ ee nne ị dịkwa ka onye anyị chọ bịa mana obere ihe ka o ji makarị gị nwere spot dịgasị ya n'ihu ị na-ekwu na ọ bụrụ Doris nke a ọ bụ Doris nke a ọ nya

ichie atụ obi ọ kagwo gị na ọ nya ihe ndị hụrụ nwa m amụ afọ nya i kwetagwo na ọ nya ọ nya adị ejima chi anyị na-aba ya ị mara aka m asị gị na iweta ọ bụrụ ọjọ bọs onye ajụkọ flim

unu ahụ nwụrụ ọnụ chere ka m agbajana m mgbe eji biko ọsụ na ị ka m ibu wee wee ihe agbaja m nọọ ma ebe a nọ anọsi m ike a na-agbago nke mbụ na-ana protect interest

ọ ka ọ dị ọ ka ọ dị na-ekwukwa okwu taba maka na onye fee eze eze eruo ya nke onye ji eko onye agọna ya mana eziokwu onye fee eze na eze ji eru ya ọ ka ọ dị ofu aka lụta mmanụ na o ji ezugba na ọha ọnụ ma bụrụ eze ọ ka ọ dị ọ ka ọ dị na-ekwukwa okwu Mana onye fee eze eze eruo ya nke onye ji eko onye agọna ya mana eziokwu onye fee eze na eze ji eru ya ọ ka ọ dị ofu aka lụta mmanụ na o ji ezugba na ọha ọnụ ma bụrụ eziokwu

bite aka etu anyị nwa si wee bi ghara inwe nsogbu ghara ịcause nsogbu for onye anyị na-anụ sekpe na-ekpe ha bịa ọfụma bie n'udo taa nka ụmụ ha zụkwa ha etu ha si zụ ụmụ ha ledokwa ledokwa ngwuru ngwuru ahapụ

afa m bụ Chief Tademion Chukwunwike na ego ichie atụ nke ịbụọ na Alọ nọ ife mee tata bụ nwaanyị ka anyị bịa gbalụ nwa ga-abịa na be anyị binyere anyị bụrụ anyị anyị abụrụ ya Em, asị na ihe anyị ya dị ka anyị ọ bịa bụrụ ibe anyị anyị eyie ya oyi anyị ama na taa ka anyị bịara iweta ikwe ịtọ asị na ọ gọbụ ikwe ịtọ ee ee taa ka anyị bịara iduru nwa ya ebibe anyị ọ ya ọ ya bụ ụmụ na ya ọ ya-achịrịkwa ọ ya-azụ na ahụike ya na udo dị ndụmọdụ m na-enyedobe ha bụ na onye nwatakịrị nne na nna ya dị ndụ wee ruo inere ha anya ee asị ụzụ na-amaghị akpụ egbe ya nye gị na ya nee egbe anya n'ọdụ n'ọdụ i nene Omeyi na onye be ya i nene nwata nwaanyị bịa bịa i nene ya na nna ya na nne ya ị fụ ka iru si atọ ha obi aṅụrị ndụmọdụ anyị na-enye ha ka ha were obi aṅụrị wee biri enweha perfect marriage mana ọ ndidi marriage ka a na-enwe onye nwee ndidi ọ tọkarịa ya ee nwaanyị mara obi di ọ dịka o ji ọgwụ jide ya ee si na nwoke ruo o nwee ebe o metọ ọ gbaghalụ nwaanyị nwee ebe o metọ ọ gbaghalụ iwe wekata gị chi na-eji ime anyasị ị mara na pajekwuwe nwaanyị iwe na-ewe ee onye ghe anya fụ na iwe ahụ eweghị ewezuọ gị ahụ obi aṅụrị eju ya ahụ ekele m onye ọbụla Thank you. Tata bụ nwa nwoke diọkpara m bụ dọkịta Chinemelụ bịa kụọ aka n'ụmụoji wee kpee ego ọrụ nwaanyị onye bụ ka aja onye ka nọ na tata tata bụ very very happy day my life ọ bụ emeka eze omenyelara n'ala everyday mmiri obi bụ sọ pọlị pọlị pọlị ịba kịta adịghị abụ sọ nzu ọ bụrụ na e nwee ka e si afụ obi mmadụ na ị baa ebe a na ọ sọ nzu ka ị ya-afụ onye oh, son of fulfillment nna anyị n'enu ka ekelele gị ị bụ na onye ọcha igbo ga-aka bịabụrụ because oge nwa nwoke na echiri m ọzọ adịghị bụa nche ha ọzọ wee sie sị fa ha na-anọ obodo ibe ihe okpu ndị nze one of the wee sị ayụ echi

ha ya-amụ ji mụọ ede ee ha ya adịla mma mgbe ọbụla chukwu ya-enye fa ndụ ogologo na ịfụnanya nke bụ nke bụ na ha ya-afụ onwe ha n'anya na ebe ọ bụla ha fụrụ onwe ha n'anya ife ọzọ dị na ya ya ọ dị oke chukwu agọzigo ha na-abụ obodo agụzi ha ncha mata akwụkwọ chisi ya na-alụ ọrụ ọ ife a na-enweta ka ha nwere onwe ha dide ee chukwu enyezie fa

obi wee bụrụ anyị sọ aṅụrị na o si obodo oyibo jegide wee ya anụ ọ bụrụ na idemmiri bụrụ n'ụmụoji ọ dị nso n'ọrụ na ka anyị na-ana anyị erigo ṅụọ ihe niile gara nke ọma wee na-asị na ha ga-ebi n'udo